ime ịtụkwara m mụ bịa were mụwa ehi o kwezighị mmete nenụ m anya ọta ka agụ mmanwụ nenụ m anya mmanwụ na-atị na anụ ụwa niile kwụ ya kwụ hụ n'ihu mmanwụ na-eje be ndị nze na ọzọ mmanwụ na-eje be ndị gburu ichi mmanwụ na-ahụ ebe ọja enebata kụla ụdụ eju ebe niile mmanwụ ndị igwe na-awụ anụ ka abụọ kirikiri ụfọdụ a na-agba ka emetụrụ ya aka ụfọdụ a na-eje ka ebichara ya aka ụfọdụ na-egudu ya anya n'ụlọ ọgbọ ụfọdụ datakwu ego ewere tụọ mmanwụ nenụ m anya odegwu ọkụ na-enye igwe ịma a gwara na be hụ mbọsị m ja-abịa na be hụ gị chọọ nke ibe na mmụta o ji ahụ usi ibe ebe ibe ibe ebe ndị isi ya ebe ebe mgbabata njekwu oke arụsị na-eme m ife n'eke njekwu oke arụsị na-eme m ife n'oye njekwu oke arụsị na-eme m ife abịa na nọ n'ụbọchị na akpa akụcha arụhụ bụ ọgwọ kpere hụ ekpere ekpecha arụhụ ekpere ekpere nwaanyị ji bi ọgwọ ba n'aka orute ha aka nye ka ọ na-awụ mbebe akwa n'ụlọ ọgbọ enegudola m anya unu wụ ndị na-eje ofesi na be anyị kere eme nnata mkpọ ndị niile nọ n'ofesi na be anyị onye jewe ofesi wee mee biznes okwe ihe ya kpọọ ndị ọta ka agụ onye jebe na-eke ya o ji eje ana ana ya kpọọ ndị ọta ka agụ ndị na-awụ eje ya ọ na-afụ mbịa taa ọ na-abakwa ọzọ echi ya kpọọ ndị ọta ka agụ odebe igwe ụmụ onwe ya ịmarụkwa ime ahụ ị ga-atụba ọta ka agụ ime ya ahụ n'anya

ife ahụ ndị ọgaranya na-eme m nke m erutebere m aka maka ife aba na-eme wee rute m aka amụsibere m amụ ike ọ bịa na be hụ iwere ego gbara bụ tụba mmanwụ ọkụ na-enye ife mgbe agbata dị ebelebe were uwe ọ tụkata ego nnefu anya na ụlọ ọgbọ kwụla buju ebe niile ọ tụkata m ego mkpọ ya ọkụ na-enye ife ya na ebe anya onye nụọ nwaanyị na-abụ wabanye okporo owu wee rahụ obi eji adị nwunye nwa ọkpụ ọgbara owu ka e wee rahụ echi ọkpọrọ ọzọ na kuwe mgbe ọgwa ya ọkụ na-enye ife ọza m si ya na-ekwe anya o negudo anya na ọgwọ o ji aka mma aka ekpe kpaa n'aka nri aga m ga-agwa aka ekpe maka aka ịdị gbalụ m na ọgwọ gbalụ nwunye di m o ji abụ ngọcha na ọgwọ ọgwọ m gara agazie na-ene anya ọkụ na-enye ife

ajụwara ha ajụ sikwa ndị ụmụ nwaanyị na ahụdobere ma ụtụtụ eji ekpere ibe ime eme ha amụ ikwu ha okwu n'ọgbọ onwe onwe ya emekwacha ọta ka agụ marụ ihe iji enye ọta ka agụ sọ ụmụ n'aka igwe onwe onwe ya agbata obi na-ehi ụlọ atakata agụ atụ ọja na ewu agba akpụbata ebelebe egbue ọkụ na-enye ife ọkụ na-enye ife ọkụ na-enye ife mba na-abara agụ n'azụ ka a na-abara agụ mba

ife ọma taa anyị ihu tụọrụ n'ụdị odogwu ogbuefi eziokwu ịma iwe a m na-ewe m na ọ bụ ya ọzọ ene ogbuefi iwe ma eze ene maka odogwu na agwa ofe ngwa omerụọ nkwa n'isi mana gị marụkwọ na o nwere ife a m ga-ahụ nwetahụ n'aka ndị isi ya mụrịba akpata oyi na-ehi ụdụ ude ahụ na-ede na mba niile akpata oyi na-ehi ụdụ ude ahụ na-ede n'ụwa niile agbaala m bata na be hụ sị m bechaa akwa na mụ ebeteghị ibe